Sílim go bhfuil an scéim seo iontach tábhachtach ar go leor bealaí ach an rud is mó a sheasann amach domsa ná easpa deiseanna atá ar fáil do dhaoine do dhaoine óga an teanga seo a úsáid go nádúrtha agus díreach a labhairt Seachas í a bheith mar ábhar acadúil amháin, is minic a chloiseann muid scéalta ó dhaoine ag caint faoi gur fhreastail siad ar scoil ar feadh níos mó ná deich mbliana agus níl siad in ann focal Gaeilge a úsáid agus is dócha go bhfuil go leor cúiseanna leis sin ach ceann de na fadhbanna is mó a fheiceann muid féin ná nach bhfuair siad deis an teanga a úsáid go sóisialta agus bíonn an fhadhb sin le feiceáil in scoileanna T1 agus T2. In scoileanna T1 bíonn, is dócha, bíonn cultúr Gaelach á chothú agus bíonn an Ghaeilge mar theanga cumarsáide agus múinteoireachta acu ach fós bíonn fadhbanna in scoileanna áirithe i dtaobh an teanga bheith in úsáid go sóisialta sa chlós nó taobh amuigh de ballaí na scoile agus is dócha go bhfuil ról ag an scéim ansin. le léiriú do na daltaí gur féidir leo gach aon ghné den saol a bheith acu trí mheán na Gaeilge. Agus in scoileanna T2 tá níos mó dúshlán fós acu i dtaobh deiseanna nádúrtha cainte a chruthú do na daltaí. Ach go dtí go bhfuil sé sin ann ní dóigh liom gur féidir leo tuiscint ceart a bheith acu ar an Ghaeilge mar mhodh chumarsáide. seachas mar ábhar acadúil le scrúdú a dhéanamh agus ansin dearmad a dhéanamh de. Níor fhreastail mé féin ar Ghaelscoil ag an mbunleibhéal ná ag an dara leibhéal agus braithim dá mbeadh rud mar seo ar fáil go mbeinn i ndiaidh tús a chur le mo shaol trí Ghaeilge i bhfad níos luaithe agus Braithim gur chaill mé amach ar rud éigin ansin ach ba bhreá liom an deis sin a thabhairt do níos mó dhaoine óga agus a léiriú dóibh go bhfuil spás ann dóibh anseo in saol na Gaeilge agus go bhfuil siad, go bhfuil ról acu féin gur féidir leo a bheith acu ann agus gur féidir leo a bheith mar chuid den phobal speisialta seo. Tá sé tábhachtach go mbeadh a leithéid de scéim ann ar mhaithe le meon agus dearcadh dearfach i leith na teanga a chruthú agus a chothú le linn na bliana agus iad ar scoil. Tá gá le scéim ar nós Gaelbhratach le cinntiú go bhfuil deis ag daltaí an teanga atá á fhoghlaim acu sa seomra ranga a úsáid lasmuigh de. Rud speisialta faoin scéim seo ná gurb iad na daltaí atá i bhfeighil ar seo a chruthú agus a chothú, is iadsan atá ag.

ardmharc a fháil leis an nGaelbhratach. Déanann gach scoil a ndícheall agus tosnaíonn siad san áit ina bhfuil siad agus críochnaíonn siad san áit in a dteastaíonn uathu féin críochnú tar éis dóibh na spriocanna a bhaint amach. So sa chaoi sin is cinnte go bhfuil an múnla iontach solúbtha agus laistigh den scéim agus den struchtúr tá gach uile scoil in ann páirt a ghlacadh agus dul chun cinn a dhéanamh. Is deas a bheith in ann tacaíocht praiticiúil a thabhairt do mhúinteoirí. Tá an t-ádh liom go raibh mé i gcónaí muiníneach i mo chuid Gaeilge ach tuigim freisin go bhfuil sé go deas i gcónaí a bheith in ann ceisteannaí a chur ar dhuine eile agus moltaí agus smaointí a roinnt lena chéile. Agus tá mé féin tar éis an t-uafás a fhoghlaim ó bheith ag obair lena scoileannaí i mbliana. Tá cleasanna agus cluichí agus rannta agus amhránaí nua feicthe agam. Agus chomh maith le sin tá an pobal uile sa scoil i gceist le seo. So go minic ní hiad na páistí is láidre go hacadúil atá ar an gcoiste agus tugann sé deis do chuile dhuine páirt a ghlacadh agus go mbeidh cuimsiú ar siúl fud fad na scéime. Bhuel, cuid mhaith den stuff atá ar siúl againne nó cuid tábhachtach den ról s'againne ná aitheantas a thabhairt don dea-obair atá ar siúl sna mílte scoileanna agus ag na na mílte múinteoirí is daltaí ar fud na tíre agus tuilleadh den sárobair sin a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí agus na daoine atá ag tabhairt faoin obair sin. Chomh maith, tá muid ann chun ní hamháin tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí sin ach sórt nascanna a chruthú eadarthu ar fad agus, sórt líonra a chothú idir na múinteoirí seo ar fad agus fóram a chur le chéile ina dtig leo smaointí agus áiseanna agus rudaí praiticiúla a roinnt lena chéile mar ag deireadh na dála leis an Ghaeilge is is teanga atá ann agus is rud pobail é agus is é an dóigh is fearr le nós na Gaeilge a chothú ná an teanga a roinnt le chéile agus